Maliyɛn aw ni su aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula aw balimakɛ ni aw bɛ min dɔn bamanan bɔrɔ kelen na an ka video tɛmɛnenw na hali sisan mali ko in de bɛ bamananw ka talen don ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la maliyɛn faantan ni faama kuma in bi aw bɛɛ de concerné bi kuma ni bi min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mali furuko de ye nata furu nata furu jɔyɔrɔba de bɛ an ka mali cili la bi Paseke n'i y'a mɛn ko karisa bɛ gouvernement kɔnɔ a bɛ suɲɛli la a donna tan ko dɔw bi ko dɔw bila ka kɛ ko dɔw fana bɛ mɔgɔ dɔw puse ka kɛ mɔgɔ sugu dɔw ye an b'a ɲini maliyɛn denba bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka sabali mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye dakan kɔ i kana jɔn karisa la bi paseke a bɛ wotoro boli n den ti d'a ma i kana jɔn karisa la bi a bɛ doninin ta n den ti d'a ma i kana jɔn karisa la bi bi a ti jɔyɔrɔba la ou bien baara t'a la n den ti d'a ma paseke an ka bi furu fanba bɛɛ bɛ kɛ ni b'o de ye hɔrɔnyako kuma t'a la bilen silamɛyako kuma t'a la bilen mali furu n'an y'a majorite ta k'a lagɛ bi ni furu kɛmɛ donna bi bi dimansi la exemple dimansi kunbɛn ou bien lundi kunɲɔgɔn en tout cas 15 jours après ou bien 2 mois après i bɛ taga sɔrɔ bi duuru ɲɔgɔnna bɛɛ sara ou bien a kumaw ka ca n'i y'o ta k'a jateminɛ dɔrɔn i bɛ taga sɔrɔ nata nata de bonyana furu kɔnɔna na an ka maminɛw a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn kuma ka nɔgɔ u bɛ tagabolo min na bi n'i ye musow maliyɛn muso comportement ta k'a lajɛ bi maliyɛn musow bɛ ko dɔw kɛ la a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma paske ni muso sɔmina nafolo la muso sɔmina bɛndiya la i bɛ taga sɔrɔ kow a bɛ gɛlɛya i bɛ taga sɔrɔ du kɔnɔna sigi bɛ gɛlɛya sigida yɛrɛ bɛ gɛlɛya dugu bɛ gɛlɛya jamana bɛ gɛlɛya parce que mali ta in kɛlen bɛ cogo min na bi bi in na an bɛ panna ko dɔw kunna ka baga mɔgɔ wɛrɛ dɔw ma c'est vrai olu b'a la mais n'a ye ko ta k'a lajɛ i bɛ taga sɔrɔ belebeleba b'an yɛrɛ la n'i y'a la aw bɛ voter la mɔgɔ ye wari kama o bɛɛ ye nata kelen de ye hɔrɔnya de bɛ ɲini ka tila an na fo an ka segin an kɔ de n'i y'a kuma ta k'a lajɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ fɔlɔ furu ani sisan furu n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ jaba sora ɲɔgɔnna ye bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ lala kani ɲɔgɔnna ye o n'a ɲɔgɔnna camanw iphone dɛ jakarita mɔbili du ɲɛnama o n'a ɲɔgɔnna caman a parce que an tɛ se k'an da maga o bɛɛ la i bɛ taga i bɛ taga sɔrɔ bi silamɛya yɛrɛ a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn silamɛya ye min ninnu demande furu kɔnɔna na i bɛ taga sɔrɔ ɲinɛ kɛla olu bɛɛ kɔ bɛɛ ko ko n ka laada u bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an bɛ ɲinɛna nin yɔrɔ nin kɔ et pourtant nin yɔrɔ nin man kɛ ɲinɛ ko ye maliyɛnw kan k'u yɛrɛ ressaisir k'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ kuma sera ko dɔ kuma sera wololiw bɛ kɛla ka taga denmusow bɛ caya la ka taa denbaw mana wuli ko n den ma furu sɔrɔ denfaw mana wuli ko nɔn ko furuko gɛlɛyara musomanninw mana wuli ko nɔn ko cɛko gɛlɛyara et pourtant cɛko ma gɛlɛya nata nata de dayɛlɛna kojugu o de bɛ furuko gɛlɛyara bi mali la bon n'i ye o nata in ta k'a lagɛ bi i bɛ taga sɔrɔ jamana yɛrɛ cili sababuba bɛ bɔ ko la faut que an ka segin an kɔ k'a dɔn k'a fɔ nata furu nafa foyi foyi t'a la n'an ye kow ta k'a lagɛ bi i ye maliyɛn waritigiba ninnu fɛn o fɛn lagɛ bi a bɛɛ tɛmɛna degun kɔnɔna na ni min ma wotoro boli i bɛ taa sɔrɔ o ye baarakɛdenya kɛ ou bien o ye doni sarizew kɛ mais bi alihamudulilayi olu dɔw kɛlen bɛ multimilliardaire ye olu dɔw kɛlen bɛ millionnaire y'an bolo fantandu dɔw kɛlen bɛ famandu ye bi waritigidu ye bi kɔmi faama du fɔlɔlaman dɔw kɛlen bɛ fantan du ye bi bɔn n'o ye aw bi faamuyali kɛ o ko suguya la ka dɔn k'a fɔ ala le ye masa ye ala le ye yɛlɛmɛli masa ye munna an ti nata in bila kɔfɛ an ka baara kɛ ni hɔrɔnya ye a ka gɛlɛn kuma ka nɔgɔ nin ye ko dɔ ye nin kɛlen bɛ ka an ka sosiyete ɲagami bi an bɛ yɔrɔ min na mɛ da ti maga a la kuma na hali ni karamɔgɔ bi maga a la kuma na i bɛ taga sɔrɔ karamɔgɔ intɛrɛla mɔgɔw tɛ paseke diɲɛlatigɛ ko in bɛɛ kɛlen bɛ nata ye bi mali la hali seli u bɛ seli kɛ nata ye u b'a kɛ fɛɛrɛ la maliyɛnw a ye sabali a ye sabali don dɔ bɛna se don dɔ bɛna se n'o don tɔgɔ ko lahara i mana nata bonya ka se degere dɔ ma i bɛ taa bin fɛn kan i ma sigi ni fɛn min ye nata bi mɔgɔ kɔndi k'i kɛ zon ye nata b'i kɛ fana ye nata b'i kɛ mɔgɔ kɛ fɛn suguya bɛɛ ye nata bi mɔgɔ ka silamɛya tila la nata bi mɔgɔ ka limaniya tila la nin ye mesaji dɔ ye ka di maliyɛn sirutu maliyɛn denbaw aw min ye denmusotigiw ye aw ye sabali aw k'a miiri sani aw k'aw denw don furu la a ka gɛlɛn kuma a ka nɔgɔ cogo min na ala le bɛ dili kɛ ala le bɛ minɛli kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ nafolotigiya la bi sini i b'o sɔrɔ fantanya la ala le b'o bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ kɛnɛmaya la bi sini i b'o sɔrɔ bana la ala le b'o bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ bana la bi sini i b'a sɔrɔ kɛnɛ la ala le b'o bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ min ɲini aw fɛ maliyɛn denbaw aw ka sabali aw k'a ka furudenw jateminɛ aw ka wuronw jateminɛ ala ye yɛlɛmɛli masa de a kana nata dɛlɛn kojugu nata nin a man nɔgɔ ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala k'an sɔn k'an sutura prochaine video an bɛna essayer ka solution di pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na toujours nin bɛ ka balimakɛ nin bɛɛ bɛ dɔn bamanan bɔlɔtɔ in na bon message kunkurun minnu b'an fɛ su la ka di aw ma mali jɔli kan toujours parce que mali ko de bɛ info di mali mali ko in de bɛ toujours